ne balimaw cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ dunan ni dugulen sigibaga ani tɛmɛsenlama ne ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ne balimaw ne badenw kuma min bɛ ne da bi ka a fɔ aw ye hakililajigi de don diɲɛ kɔnɔ ka yira ne de aw la k'a fɔ ko diɲɛ in ye anw marasa ni gindo damadɔ ye gindo min n'a tun bɛ anw bolo n'a tun bɛ diɲɛ in kɔnɔ nka saya bɛ fɛn bɛɛ ban saya de taara ni gindo in ye depuis gindow taara ka ban anw ma hɛrɛ sɔrɔ an ɲɛna kɔ tugun gindoba naani o de tun bɛ anw bolo nin diɲɛ in kɔnɔ gindoba naani min ni n da sera a ma ni n bɛna da olu kan gindoba naani kun ye kosɛbɛ buna adamadenya kɔnɔ ani maaninfinw ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔ ni dɔgɔ den ni ba furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ terimaw ni ɲɔgɔn cɛ ani buna adamadenya yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ fanga ni fangantanw ni ɲɔgɔn cɛ gindoba naani y'a jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ gindoba naani in fɔlɔ kun ye mun ye a fɔlɔ o de kun ye ko ba jigiya ba jigiya kun ye ba jumɛn ye ale de tun bɛ wele ko balimaya ale de tun bɛ wele ko sindiya ale de tun bɛ wele ko kelenya aw ni ɲɔgɔn cɛ ba jigiya saya nana ale sɔrɔ ka bɔ dugukolo in kɔ kan depuis ale taala balimaya tɔ kɛra ɲɔgɔn labila ye kunu balimaya min kun ye ɲɔgɔn minɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn sutura ye n kunko o y'i kunko ye depuis ba jigiya in ale tununa ka bɔ dugukolo in kɔ kan balimaya tɔ kɛra bi n'i sira ɲɛ na i tɛ tile ɲɛ na n dɛsɛlen de b'i to yen i tɔgɔ bɛ fɔ fɛn o fɛn na ne mago t'o la wa i yɛrɛ bɛ don fɛn o fɛn na ne tɛ don o la balimaw bɛ ɲɔgɔn bɛlɛnna su ani tile juguma sira kan sinjiw farala duw cila denw farala mansaw faralen don anw t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min si t'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min danaya bɔra balimaw ni ɲɔgɔn cɛ ne badenw ala ka ne n'aw bɛɛ sutura hmm? kabako ba filanan o kun ye ba jumɛn ye ale de tun ye ko ba sutura ye ba sutura in kun bɛ buna adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ buna adamadenw jumɛn ni ala nana ni na ye k'a kɛ furuɲɔgɔnma ye ba sutura o de kun ye furu ye o de tun bɛ furumaw ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ furuɲɔgɔnmaw ne ko furu e ko sutura ne ko furu e ko ɲɔgɔn dɛmɛ ne ko furu e ko jigiya nka depuis ba sutura in taar'i da ale tununa ka bɔ dugukolo in kɔ kan bi furu tɔ kɛra ɲɔgɔn janfa ye ani danayabaliya cɛ ma da muso la muso ma da cɛ la furu kɛra tɔgɔ ye furu laban o kɛra anw bɛ si dilan kelen kan kabako ne balimaw ba sabanan ale de kun tɔgɔ ye ko ba gindo ba gindo a y'a se kɛ maanifinya kɔnɔ kosɛbɛ ba gindo in de tun bɛ teriyaw ni terimaw ni ɲɔgɔn cɛ ba gindo in de tun ye teriya ye kuma dɔ la ko dɔ bɛ se ka kɛ i la i t'a langali i mansaw ye i t'a langali i balimaw ye nka i b'a langali i teri ye teri ye jumɛn ye maa ɲuman ni n ye n kungo fɔ a ye walima n'a ye n ye gɛlɛma min kɔnɔ a bɛ n dɛmɛ o la a bɛ ɲɔgɔn sutura ten ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'a gindow fɔ ɲɔgɔn ɲɛna k'a kɛ ɲɔgɔn kɔnɔ fɔ ɲɔgɔn ye kuma dɔ la i ni maa min bɛ si ɲɔgɔn kan n'o ye furuɲɔgɔn ye i teri bɛ bɛn sira gindo bɛ k'i la i b'a langali i teri ye n'a y'i bɛn sira maa min bɛ bɔ a kalama filanan ye o bɛ se ka kɛ i furuɲɔgɔn ye ka sɔrɔ ka se i balimaw ka taa se i mansaw ma mɛ depuis ba gindo in sara ka ban foyi ma to terimaw ni ɲɔgɔn cɛ ko an bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn kɔ k'a sɔrɔ kunu olu de tun ye ɲɔgɔn jigiya ye olu de tun ye ɲɔgɔn kɔnɔfɔ ɲɔgɔn ye olu de tun ye ɲɔgɔn gindo ɲɔgɔn ye nka bi teri si dalen tɛ teri la bi aa kabako ba naaninan tun ye ba jumɛn ye ale de tun tɔgɔ ye ko ba tiɲɛ fanga hmm. ba tiɲɛ in fana y'a jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ ba tiɲɛ in fɔlɔ k'ale to nin na ko mana gɛlɛya i ma cogo o cogo la n'i sera tiɲɛso la n'i sera fangaso la i b'a sɔrɔ i tɛ taa foyi sɔrɔ yen ni tiɲɛ tɛ foyi kun tɛ fɔ ɲɛna ni tiɲɛ tɛ i jigi tigɛlen mana se yen i wasalen bɛ segin i kun sululen mana se yen i kun kɔrɔtalen a bɛ segin i kannankolon mana se yen i suturalen o bɛ segin nka depuis ba tiɲɛ in sara fanga tɔ kɛra a so ye fanga tɔ kɛra a ye ɲɛna ye fanga tɔ kɛra nafa ɲini yɔrɔ ye mɔgɔw bɛ k'u dogo fanga kɔfɛ tiɲɛ kɔfɛ ni ka nkalon ta ka maaninfinɲɔgɔnw sɛgɛrɛ eh kabako a fɔ fanga min tun bɛ fɔ kunu tan o de labanna ka kɛ tan anw bolo bi aa saya kɔrɔba depuis ba tiɲɛ in sara ka ban maaninfinya burujara a taara ni danbew ye a taara ni hɔrɔnyaw ye allahu akbaru ne balimaw ne badenw nin gindo ba naani min ni n da donna a la ka nin walawala aw ye tan dɔɔnin de fɔra a la nka a kuma tɔba walawalali tɔ bɛ kɔfɛ ka na ni a sɔrɔla aw sɔgɔlen tora an ka nin emisɔn in kan an ka mali danbe 223 an ka tikitɔkuw kan an ka yutubuw kan ni aw sɔgɔlen tora o kan ni ala sɔnna a ma don na nataw la a kulo bɛna don nin walawalali in kan an ka emisɔn mali danbe kɛnɛ kan tikitɔkuw sanfɛ